Inchallah imam bɛ sira kɔ ka na ni Ala ka jɛn ye donc imam an y'a fɔ cogo min na ko ɛɛ ko fɛn bɛɛ b'a den wolo nka kuma b'a ba de wolo yarɔ o don na an bɔra ka kuma furu kan ɛɛ sababu mun furu kan ka na na cogo mun na furu man kan ka kɛ cogo min na ka kɔn furu donni yɛrɛ ɲɛ an kuman'o kan ayiwa a ye an caman siran kosɛbɛ

n'o ye mukadimatul izziya ye ale b'a yira an na ko furu yɛrɛ nɔngɔn bɛ bɛn nɔngɔn naani ma o tuma o nɔngɔn naani ni o sabatira i komi sariya y'a ɲini cogo min o furu doncogo ka ɲi nka ni nɔngɔn naani ma sabati furu doncogo man ɲi o tuma o nɔngɔn fɔlɔ i komi mukadima b'a yira an na cogo min ɔ a bɛ malikiya kitabu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka mun na an ye mukadima ta sabula mɔgɔ caman ka kalan tɛmɛna yen kan o tuma mɔgɔ caman bɛ se ka t'o lajɛ ka faamuya sɔrɔ a la o la ale b'a yira an na k'a fɔ furu nɔngɔn fɔlɔ o de ye waliyu ye waliyu o de ye muso ka koɲɛ bɛ kɛ cɛ min bolo ɔ kuma dɔ la an b'a fɔ ko muso wolofa walima muso ka denfa walima muso ka denfa ye wasiyu kɛ ka mɔgɔ min bila a pilasi la karisa mɔgɔ bɔra n den nɔfɛ o kuma a koɲɛ b'i bolo o kuma a bɛ fɔ ko o ye wasiyu ye o fana bɛ bila denfaya pilasi la walima maa min ka surun muso fasotigiya la n'o ye muso fasow ye o kuma o b'a yira an na jaka bɛnna tɛ se ka muso don furu la ka faso to yen nka ni bɛnna ye muso don furu la ni furu kɛra sababa ye ni faso y'a latɛmɛ alihamudulila nka ni faso ko ko furu in bɛ wuli o kuma furu bɛ wuli sabula faso de ka kan ni furu donni ye ka tɛmɛ bɛnna kan walima hakilitigiso dunge kabini muso somɔgɔw la ni nin si ma sɔrɔ yen o kuma ko masakɛ bɛ se ka muso ka waliyuya ta o de la alakira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam a ka kumakan dɔ la a ko la nikaha illa bi waliyin ko furu tɛ yen fo a k'a sɔrɔ waliyu bɛ furu min na n'o ye denfa ye o kuma o b'a yira an na ni maa min y'a ka furu kɛ k'a sɔrɔ denfa tɛ a la o kuma o furu tɛ furu ye nin hadisa in bɛ sɔrɔ hakim ka gafa kɔnɔ o kɔfɛ umar bun al-khattab radiyallahu anhu ale fana b'a fɔ an ɲɛna a ko la tunkahu al-mar'atu illa bi idni waliyiha ko muso man ka furu abadan fo a ka waliyu de ka jɛn ni o y'a ka denfa ye walima hakilitigi so dunge dɔ ka bɔ muso somɔgɔw la walima masakɛ nin hadisa in fana bɛ sɔrɔ alimami maliki ka muwatta'a kɔnɔ o de la n'an ye waliyu yɛrɛ jateminɛ seyida waliyu ale bɛ kɛ muso de ka fan fɛ nka cɛ ka fan fɛ hali ni waliyu tɛ yen furu ka ɲi nka i komi an ka jamana laada la o kuma a bɛ fɔ muso ka waliyu n'a ka seere cɛ ka waliyu n'a ka seere nka min ye wajibi ye sariya la furu tɛ ɲa min kɔ pepepewu o de ye muso ka waliyu n'o ye muso ka denfa ye nka hali ni waliyu tɛ cɛ la o kuma sariya m'o ɲini nka anw ka laada de nana ni o ye o fana alihamudulila baasi tɛ o la o kuma ko waliyu ale ka kan ka bɔ furumuso ka fan fɛ sabula furu tɛ ɲa cogo si k'a sɔrɔ waliyu t'a la nka waliyu min fana filɛ nin ye ko sarituw b'a la dɛ ka sin ka muso ka denfa ta ten karisa e ka kɛ den karisa ka lalaya dɔɔnin tɛ n ko o tɛ dɛ sabula alabato de ye furu ye o kuma sariyadenw fana de sigira a la allahu taala ye kuranɛ ayaw jigin furu ka hakɛ la ala kira kumana furu ka hakɛ la sahabaw fana kumana furu ka hakɛ la o kuma e ka sin ka furu kɛ i ni dɔngɔ ye ten un n'o kɛra baara ma ɲa o kuma walisa waliyu ka waliyuya ka ɲa ko saritu dɔw bɛ a la waliyu ka waliyuya saritu fɔlɔ o de ye cɛ min bɛna muso don furu la ani muso ka kɛ diinɛ kelen na cɛ in ye silamɛ ye muso in ye silamɛ ye o kuma kafirikɛ hali n'o kɛra silamɛ muso wolofa ye a tɛ se k'a don furu la furu in koɲɛ bɛ sɛmɛ silamɛ dɔ de ma ɔ ni denmuso fana kɛra kafiri ye hali ni e ye silamɛ i tɛ se k'a don furu la o kuma kafiri tɛ se ka silamɛ don furu la cogo si la i komi silamɛ fana tɛ se ka kafiri don furu la o kuma waliyu saritu filanan o de ye hɔrɔnya ye ɔ i komi an bɛ waati min na sisan jɔnya tɔgɔ de bɛ yen nka jɔn tɛ yen tugun sabula walisa jɔn ka sɔrɔ yen f'a k'a sɔrɔ i bɛ se ka mɔgɔ min feere n'a fatura a ka tiɲɛ n'a ka fɛn bɛɛ bɛ ta ka na d'i ma a tɛ se ka voyager n'i ka jɛn tɛ a tɛ se ka furusiri kɛ n'i ka jɛn tɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ foyi la ni e ka jɛn tɛ wa ni gɛlɛya y'a minɛ fana a bɛ se k'i den dɔ minɛ k'o feere ka t'o kɛ k'a yɛrɛ dépanner ɔ an kɔni b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ o kɛ man di an bɛ don min na bi o kuma o b'a yira an na k'a fɔ jɔnya tɛ yen tugun o kuma waliyu saritu filanan o de ye muso ka denfa ka kɛ hɔrɔn ye ni jɔn kɛra muso ka denfa ye o kuma ko furu in bɛ wuli hali n'o kɛra kɔɲɔso donnen kɔfɛ nka muso ka furu nafolo o bɛ di muso ma waliyuya saritu sabanan walisa i ka waliyuya ka ɲa ko o de ye al adala nka sariyatigiw ko ko laadiriya min filɛ ko kumakan min bangenen don o la dɛ ko laadiriya k'o tɛ se ka waliyuya fosi ka bɔ mɔgɔ la k'a fɔ muso ka denfa tiɲɛ don a bɛ to ka fɛn dɔw puruti puruti minnu tɛ sariya ko ye a bɛ to ka don dibila kow la ɔ o kuma a tɛ fɔ ko o kana kɛ waliyu ye sabula mɔgɔ dɔw bɛ yen diinɛ b'u bolo nka n'aw ka ko dir'u ma dɔrɔn u b'a fɔ ee e kɔni b'a dɔn karisa bɛ taa ni nin fanba bɛɛ ye u ka purutiliw ka ca minnu tɛ silamɛya sira fɛ o kuma ko o tɛ waliyuya tiɲɛ nka k'a bɛ jokinni de don a ka furusiri kɛnɛya la kɔrɔ ye maa min ye yurukuyurukukɛla ye n'o kɛra e ka furu denfa ye i ka furusiri ka ɲi dɛ nka furusiri in jokinnen don a bɛ fɔ ko furusiri jokinna sabula maa min kɛra e ka waliyu ye o tigilama tɛ laadiriba ye o kɔfɛ waliyuya saritu dɔ ye maa min bɛ kɛ waliyu ye a tigilama ka kɛ baaliku ye denmisɛnnin tɛ se ka kɛ waliyu ye a tigilama ka kɛ hakilitigi fana ye fatɔ fana tɛ se ka kɛ waliyu ye a tigilama ka kɛ cɛ fana ye muso fana tɛ se ka kɛ waliyu ye sabula muso tɛ se k'a yɛrɛ don furu la wa muso tɛ se ka a muso ɲɔgɔn don furu la o kuma ni muso bɛna muso wɛrɛ don furu la a bɛ cɛ dɔ de ɲini ka muso in ka denfaya di o ma ni muso b'a fɛ k'a yɛrɛ fana di cɛ ma o kuma a bɛ cɛ dɔ de ɲini k'a yɛrɛ ka denfaya di o ma ɔ nka n'a y'a sɔrɔ muso in kabilatigi don o kuma o fana y'a damako ye o kuma ni muso min furula ka tɛmɛ o ka waliyuya i k'a dɔn den de kan ka k'o don furu la ka tɛmɛ fa kan nka an ka jamana laada la yan n'i ko i b'i da don o la u b'a fɔ ko den da donyɔrɔ tɛ ba ka furuko ye k'a sɔrɔ fa kamana gannen bɛ sɔn k'a denmuso don yɔrɔ dɔ la nka denkɛ tɛ sɔn abadan a ba ka sigi cɛlankolon kun o de la sariya la alahu taala a ye denkɛ a y'o de kɛ muso ka waliyu ye o kuma ni muso min ni den t'a bolo o kuma fa o de y'a ka waliyu ye o la an bɛ jɛkɛn dɔɔni ka maaw kunnafoni sabula kuma dɔ la dɔw ka faamuya ye k'a fɔ ko silamɛya bɛ denmuso diyagoya k'a di cɛw ma o kuma an ka sariya gafew y'a yira an na muso wolofa ni a bɛna den bogotigi don furu la den min a tɛ a yɛrɛ ka hɛrɛ dɔn a t'a ka tɔɔrɔ dɔn ko wolofa de bɛ se ka o diyagoya ka don furu la nka hal'a wolofa kɔrɔkɛ walima wolofa dɔgɔnin sariya ma sɔn o k'a karaba wolofa yɛrɛ sabula n'i kɔni ye muso wolofa ye ka den karaba ka don yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ den ka hɛrɛ bɛ yen nka kuma dɔ la fantini walima fakɔrɔba o bɛ se ka den karaba a yɛrɛ ka intérêt dɔ kama nka a ka ca a la wolofa tɛ sɔn o ma o kuma a ka gɛlɛn alihamudulila sabula ni degun ye denmuso sɔrɔ a degun bɛ jouer fa de fɔlɔ kan hali ni denmuso ka furu tiɲɛna a wolofa n'a woloba olu de kamanagannen don ni bɛɛ ye ka sɔrɔ furu koɲɛ t'u bolo wa ni kunnawolo fana sɔrɔla fana olu de nisɔndiyalen don ni bɛɛ ye ka sɔrɔ furu koɲɛ tɛ u bolo o kuma waliyuya o de ye furu nɔngɔn fɔlɔ ye o kuma o saritiw fana ye nin ye furu nɔngɔn filanan a bɛ f'o ma ko furu nafolo furu nafolo o de ye furu nɔngɔn filanan ye n'o ye furu jɔsen filanan ye furu nafolo o de ye fɛn min bɛ ta k'a di muso ma walisa ka se ka damuta daga e ye o muso in na ko o furu nafolo min filɛ wajibi de don sabula allahu taala y'a fɔ qur'an ba in kɔnɔ wa atuhunna sadaqatihinna nihla ko aw ye musow ka furu nafolow d'u ma sɔnfɛnw na min ka di aw yɛrɛ niw ye fɛn min ka di i ni ye dɛ o kuma k'i k'o ta k'o di muso ma a ka furu nafolo o fɛn min bɛ di o de bɛ kɛ sababu ye ka muso in k'a daga e ye o kɔfɛ ala kira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam a ko iltamis walaw khataman min hadid o kuma fɛn di muso ma a ka furu kunkɔrɔ hali n'o kɛra bague bololanɛgɛ de ye nɛgɛ la o kuma k'i ka fɛn di o kuma an ka sariyatigiw y'a yira an na k'a fɔ furu kɔni tɛ ɲa cogo si furu nafolo tɛ furu min na nka kuma dɔ la anw ka jamana in kɔnɔ Alamandiw bɛ yen furunafolo t'o la nka furunafolo bɛ a la dɛ e y'a ŋaniya n bɛna n denmuso di karisa ma o kuma e yɛrɛ de b'i denmuso furunafolo bɔ k'a di denmuso ma ka sɔrɔ ka denmuso ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'i yɛrɛ ye ka sɔrɔ ka ta k'a ta ka taa di cɛ ma nka ni e sinna k'i denmuso ta ten ka t'o di cɛ ma ko n ye n den di alamandi la e ma furu nafolo di a ma sariya la furu man ɲi dɛ o kuma denfa de bɛ jɔ ni o denmuso ka furu nafolo ye o kuma furu tɛ ɲa cogo si ka sɔrɔ furu nafolo tɛ a la ɔ o furu nafolo sariya y'a dɔgɔmadan kɛ rubu dinari ye n'o ye sanu garamu kelen o kuma sanu garamu kelen valɛri ka kan ka dan hakɛ min ma walima warijɛ dirhamu saba valɛri ka kan ka dan hakɛ min ma o kuma ko furunafolo jiginnen fana ka kan ka da o ma o furunafolo min filɛ ko alahu taala ka hakɛ de don sariya fana na npogotigi ani finitigi a bɛɛ furu nafolo ye dɔgɔmadan ye piri kelen ye sariya ma npogotigi ni finitigi a ma danfara don u ka furu nafolow cɛ nka anw ka jamana laada kɔni an ye danfara don u cɛ nka baasi fana tɛ o la sabula a kɛra ɲali dɔ de kama nka ni muso diɲɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kun ka di ne ye ne ka furu nin cɛ in ma cɛ in yɛrɛ fana sɔnna ne la fɛn dun tɛ cɛ in kun o kuma an ka furu nafolo ko bin ka bɔ a la ni muso ko ten muso ka denfa ko ten sariya la ko baara tɛ kɛ n'a ye sabula furu nafolo min bɛ di ko ala ka hakɛ de don n'o ye sanu garamu kelen valɛri ye muso tɛ se k'a bin muso ka denfa tɛ se k'a bin o kuma ni muso b'a fɛ k'a bin ko fɛn tɛ cɛ kun muso yɛrɛ de b'o furu nafolo in bɔ k'a di cɛ ma o kuma cɛ bɛ sɔrɔ k'a lasegin ale ma i ka furu nafolo filɛ nka a tɛ bɛn a ka bin cogo si muso tɛ se k'a bin muso ka denfa tɛ se k'a bin sabula alahu taala ka hakɛ de don nka ni min jidira sanu garamu kelen sanfɛ muso kɔni bɛ se k'a fɔ o kuma a ye nin bin ka bɔ a la n'o kɛra sariya bɛ sɔn o ma sabula sanu garamu kelen valɛri hakɛ o ye ala ka hakɛ ye furu la nka min bɛ jidi sanu garamu kelen kan o ye muso yɛrɛ ka hakɛ ye o de la ko dan tɛ muso furu nafolo la sabula allahu taala ko qur'an kɔnɔ wa ataytum ihdahunna qintara sabu o de la umar bin al-khattab radiyallahu anhu don dɔ a yɛlɛna minbaru kan madina kɔnɔ a ko ala kira musow bɛɛ lajɛlen furula dirhamu kɛmɛ naani dɔw ko dirhamu kɛmɛ duuru abubakar omar osman sahabaw u musow bɛɛ lajɛlen furula dirhamu kɛmɛ naani walima dirhamu kɛmɛ duuru o kuma omar ye sariya sigi maa si furu nafolo kana tɛmɛ dirhamu kɛmɛ naani kan walima dirhamu kɛmɛ duuru kuma min na omar ye nin fɔ muso dɔ ko omar ma o kuma omar e hakili bɔra allahu taala ka aya kɔ wa ala ko wa ataytum ihdahunna qintara hali n'i ye nafoloba di muso dɔ ma a ka furu kunkɔrɔ hali n'o kɛra i komi sanu kulu sabula nafolo tɛ se ka adamaden san bɛn de b'a to an bɛ muso d'i ma wari kama kɔni tɛ wari tɛ se ka ni sɔrɔ cogo si la o tuma tuma min na muso in ye nin fɔ umaru seginna a yɛlɛnna minibaru kan a ko bɛɛ lajɛlen bɛ sariya dɔn ka tɛmɛ umaru kan fo ali musow ninnu bɛ sariya dɔn ni umaru ye o tuma a ye fɛn minɛ aw denmusow la min ka di aw ye nka alakira ko sallallahu alayhi wa sallam furu min barikalen don o de ye ni furu min nafolo dɔgɔyara ni furu kɛra nɔgɔya la tuma caman muso bɛ se ka ko caman kɛ cɛ b'a pardonne nka furu nafolo gɛlɛyara fo cɛ yɛrɛ kun bintɔ don ɛ o cɛ k'a fɔ muso ma nɛnɛ fɛ wuli ka ji kalaya ka jɛ e ka ban a hakili b'a ka nafolo de ye o o tuma kɛlɛ bɛ wuli fitinɛ bɛ wuli sabula ale b'a ye gɛlɛya min diyara ale kan o tuma ka tila ka na e da ale ka so kɔnɔ k'a kɛ salaya ye hali jikalaya dama e tɛ s'o la fitinɛ bɛ wuli nka n'a y'a sɔrɔ furu nɔgɔyara ni muso banna o tuma a hakili bɛ jigin denfa dɔ ka nɔgɔya kuma na o tuma a b'a pardonne ka tɛmɛ o tuma furu min n'a barika ka bon o de ye ni furu min ni a furu nafolo ni o dɔgɔyara ka tila ka furu in nɔgɔya o tuma nin ye furu nɔngɔn filanan ye n'o ye furu nafolo ye furu nɔngɔn sabanan a bɛ fɔ o de ma ko seere laadiri fila shahidei adli sabula allahu taala ko an ma qur'an ba in kɔnɔ suratu talaq la aya filanan allahu taala ko wa ashhidu zawai adlin minkum ni aw bɛna furu kɛ A ye laadiri fila ɲini k'o kɛ aw ka furu seere ye o tuma laadiri fila o ka kɛ muso ka denfa la k'o kɛ furu seere ye ɔ alakira fana ko sallallahu alayhi wa sallam la nikaha illa bi waliyin wa shahidei adlin ko furu tɛ fo a k'a sɔrɔ waliyu de bɛ furu in na n'o ye denfa ye o tuma seere laadiri fila fana ka sɔrɔ muso ka denfa in na bayihaki fana bɛ nin hadisa in lakale o la n'an ye seere fila in fana ka sariti jate minɛ an ka sariya gafew b'a yira an na a ko seere fila ka seereya kɛnɛyali saritiw o tuma ko o ye donni de ye nka furusiri ko tɛ sabula n'aw taara misiri la ka sɔrɔ seere fila ma seereya fɔlɔ walima aw taara furusiri bulon kɔnɔ ka sɔrɔ seere fila ma sɔrɔ o tuma furu bɛ siri nka kɔɲɔso kɔni tɛ se ka don fo seere fila de ka na jɔ furu kɔni bɛ siri nka a tɛ bɛn kɔɲɔso ka don fɔ seere fila ka wele ka na o kuma karisa e ni karisa a ye kɛ seere ye n ye n denmuso di karisa ma furu nafolo bɛnna nin ma o kuma kɔɲɔso bɛ sɔrɔ ka don o kuma o b'a yira an na k'a fɔ seere bɛ se ka retarde kuma dɔw la o kuma seere fila in seereya a sartu dɔ ye jumɛn ye tugun seere fila in ka kɛ silamɛ ye seere fila in ka kɛ hakilitigiw ye seere fila in ka kɛ balikuw ye seere fila in ka kɛ mɔgɔ ye fana minnu tulo bɛ mɛnni kɛ ka taa tulogeren fila ɲini ka na k'olu ka kɛ ka furu seere ye olu bɛ mun de mɛn k'u bɛ se ka k'o seere ye o tuma seere fila in f'u fila ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ kuma mɛn wa furusiri kuma fana na a k'a sɔrɔ seere fila in fɛnɛ bɛ yen walima seere fila in ka wele ka na olu yɛrɛ ka seereya denfa ɲɛkɔrɔ o tuma u k'a ye ɲɛ na nka ka sin k'a fɔ karisa ni karisa y'a seere ye olu yɛrɛ tɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn baara tɛ kɛ n'o ye o tuma a bɛ fɔ ko aw ye seere ye kuma min dɛ a k'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan o tuma na wa kuma min bɛ ka fɔ fana n'o ye furu in cogoya ye a k'a sɔrɔ a lakalela aw ɲɛna sabula i bɛ kɛ fɛn de seere i bɛ fɛn min dɔn ɛ ka sin ka e wele tɛ telefɔni na ko karisa na kɛ n denmuso ka furu seere e tɛ furu don kuma dɔn woro bɔra woro ma bɔ e t'a dɔn furucɛ ye jɔn ye e t'a dɔn o tuma e ka sin ka k'o seere e tɛ foyi dɔn a la mɔgɔ bɛ kɛ fɛn seere i bɛ fɛn min de dɔn o tuma seere fila walisa u ka seereya ka ɲa o tuma f'u ka kɛ kɛnɛ kan u ka kɛ maaw ye minnu tulo bɛ mɛnni kɛ u ka kɛ hakilitigiw ye u ka kɛ balikuw ye u ka kɛ silamɛw ye o tuma ni nin sabatira seere fila fana ka seereya o dafara o tuma o ye furu nɔngɔn sabanan dafalen furu nɔngɔn naaninan i komi mukadima b'a fɔ an ye cogo min o de ye alimahalu furu siri yɔrɔ furu bɛ siri fɛn min kan mahalu o de ye furukɛ ani furumuso ye ɔ sabula ni denfa bɔra furunafolo o ka fɔ seere fila ka na nka a fɔra ko cɛ tɛ yen fɔlɔ ko ye walima muso tɛ yen fɔlɔ baara ma ɲa o tuma furu tɛ se ka siri cogo si fɔ cɛ ani muso ka sɔrɔ yen nɔ o de la jawahirul ikilil b'a fɔ an ɲɛna fɔ cɛ ni muso wala cɛ ka sɔrɔ yen muso ka sɔrɔ yen o tuma cɛ k'a yira k'a fɔ karisa ne bɛ i fɛ furu la muso fana k'a yira walima muso ka denfa ɔhɔn n sɔnna i ka furu ma o tuma a bɛ fɔ o ma ko mahalu ɲana o de la halilu ko denfa bɛ se k'a fɔ n sɔnna i ka furu ma ka sɔrɔ muso yɛrɛ m'a fɔ fɔlɔ alihamudulila n'i y'a ye denfa ko ɔhɔn n sɔnna o b'a yira denfa n'a denmuso de bɛnnen don a la o sabula kuma bɛɛ denfa denmuso tɛ se ka wuli ka na eh, yɔrɔ dɔ la nka denfa ale ni denmuso de bɛ bɛn ko la o tuma ale de bɛ kɛ denmuso da ye o kɛnɛ in kan o b'a sɔrɔ denfa ni denmuso kumana ka ban o tuma ni denfa ye min fɔ o kɔrɔ ye k'o de bɔra denmuso da ɔ bamananw ko ko n'i ye min mɛn baladen da o tuma o bɔra balaba da ɔ o la halilu b'a fɔ an ɲɛna a ko wa rukunuhu furu yɛrɛ nɔngɔn waliyun o ye waliyu de ye n'o ye denfa ye wa sɔdaakun ani furunafolo wa mahalun ani furu kɛyɔrɔ n'o ye furukɛ ani furumuso ye wa siigatun ani furu yɛrɛ kɛcogo karisa n b'a fɛ k'i den furu ɔhɔn n sɔnna i ka n den furu walima n sɔnna i ka n furu nka manhul jalil b'a fɔ an ɲɛna ko laɲini min laɲini min bɛ seere fila in na dɛ k'o de ye ka se ka furu sutura gɛn ka bɔ yen sabula ni seere kɛra fɛn o fɛn na o kɔrɔ ye k'o ko bɔra sutura la ka ban o tuma furu man ka kɛ sutura la cogoya si la maa minnu bɛ bɔ muso nɔfɛ ko n t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama sariya b'o furu wuli sabula n'i y'a ye bɛ k'i dogodogo ka ko o ko kɛ o kɔrɔ ye ko fiɲɛ dɔ de bɛ yen o tuma ko furu kan sutura kan ka bɔ furu la

cɛw yɛrɛdama ka fara ɲɔgɔn kan ka dufu kɛ ka ɲɛnajɛ kɛ musow fana yɛrɛdama ka fara ɲɔgɔn kan ka dufu kɛ ka ɲɛnajɛ kɛ o tuma ko bɛ ɲa ɔ nka anw fɛ yan nɔ cɛw ni musow de bɛ ɲagami tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ɛɛ eh, fɔlikɛlaw ye cɛw ye walimusow bɛ ka dɔn u ɲɛkɔrɔ o ye haramu ye nka a t'u ka furu tiɲɛ dɛ haramu kɔni don maa minnu bɛ k'a baara kɛ ani maa minnu bɛ a ko ju la ka cɛw ni musow ɲagami walimusow ka taa dɔn kɛ walikɛw ɲɛkɔrɔ walima walikɛw ka taa dɔn kɛ walimusow ɲɛkɔrɔ haramu don nka a t'aw ka furu tiɲɛ o ye fɛn fila ye u tɛ kelen ye o tuma ala kira ko ko danfara min bɛ halala ni haramu cɛ o de ye dufu ye ni mɔgɔ bɔra e denmuso nɔfɛ ɛ i bɛ tulonkɛkɛlaw wele u bɛna ɲɛnajɛba sigi i ka da la nka est-ce que tulonkɛ bɛ bɛn cogo bɛɛ la mais cɛw ni musow de u kana ɲagami voilà bon donc o de bɛ haramu ni halala cɛ ɔ n'a y'a sɔrɔ misali diɲɛ tiɲɛnen in na ɔ e denmuso tulonkɛɲɔgɔn o ye tulonkɛɲɔgɔn sɔrɔ e k'a fɔ k'i bɛna fɔli sigi o la i b'a dɔn i bɛ lagosiba sɔrɔ sigida la hali n'a y'a sɔrɔ aw tɛ silamɛ yɛrɛ ye maa minnu yɛrɛ tɛ diinɛ la olu b'i lagosi fɔlɔ o kuma ko nin danfara de bɛ halala ani haramu cɛ o kuma furu man ka kɛ dogo la ɲɛ si kan o kuma ni nin nɔngɔnw sabatira furu la muso ka denfa ka sɔrɔ denfa ka seere laadiri fila weele karisa i ni karisa a ye kɛ seere ye n ye n denmuso di karisa ma furu nafolo bɛnna nin ma o kuma a fɛnɛ ko k'a sɔnna n denmuso la ko o don furu sirila ala fɛ yen o kuma an bɛ taa min kɛ misiri la walima an bɛ taa min kɛ furusiri bulon kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma du'a'u wal ilamu o ye duwawu de ye sisan ani ka mɔgɔw ladɔnniya n'aw ye karisa ni karisa ye ɲɔgɔn fɛ tugun a kana bali aw la sabula furu sirila ka ban alimami tɛ se ka denmuso di mɔgɔ ma o alimami bɛ duwawu de kɛ nka ni nin nɔngɔnw ma dafa min bɛ kɛ misiri la o de ye furusiri ye nka a ka ca la anw ka jamana kɔnɔ bamakɔ yan nin nɔngɔnw dafa man di nka i b'a sɔrɔ burusi kɔnɔ dugu dɔw la i b'a sɔrɔ tamatigɛw bɛ kɛ yen nɔngɔn bɛ dafa o kuma olu ka furusiri min bɛ taa kɛ misiri la walima dugutigi bulon na o ye duwawu ani mɔgɔw ladɔnniyali ye ka furu welewelekan da nka ni nɔngɔn ma dafa o kuma ɛɛ min bɛ kɛ misiri la o de ye furusiri ye an bɛ alahu taala deli faamuyaliko ɲuman ala k'a di an ni an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. o don na an bɔra ka kuma furu kan i n'a fɔ ka furusiri kɛ kɔnɔbara ni fɛnw kan furu don cogo man ɲi mhm. donc furu kan ka don don cogo min na o de ye nin ye i bɔra k'o de yira donc an b'a ɲini an fɛ ne ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka an ka an yɛrɛ bɔ sitanɛ bolo. an ka furu daga an ni ɲɔgɔn cɛ den barikalenw ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni nin don sira ninnu ye hakili la ni mɔgɔ mɔgɔ taara nin taasira fɛ i ka furu ka ɲi nka an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ɲɛ paseke nin de man ca bi o de la an kuman'o kan a ye mɔgɔ caman siran o de kama an y'a fɔ a nacogo ɲuman an nana ni o ye an ka mɔgɔba dɔ fana a bɛ fɛn in lajɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ka foli bɛ an ye ka tila k'a fɔ an bɛ se ka an bɛna fɛn in tɔ kuma in tɔ lase wagati jumɛn

o jogobaw ye mun ye aliyu bunu abi talibi bɛn'o fɔ an ɲɛna aliyu ko inna almakarima akhlaqun mutahharatun i k'a dɔn jogoba minnu filɛ nin ye dɛ ko ladabuw de don minnu ka sanu nka a jogoba fɔlɔ addiinu awaluha aliyu ye jogo tan de fɔ o kuma jogoba in fɔlɔ ko o de ye diinɛ ye o la hadisaw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ sabula an b'a fɔ tafsirul qur'an bil qur'an kuranɛ bɛ kuranɛ tafsiru kɛ hadisa bɛ hadisa tafsiru kɛ o kuma alakira ko bu'istu li utammima makarim al akhlaq aliyu ye makarim in kɔrɔ fɔ a ko ad-dinu awwaluha diinɛ de y'a fɔlɔ ye alakira ka hadisa wɛrɛ bɛna o fɛnɛ fasiri kɛ alakira ko as-salatu imadu din ko seli de ye diinɛ cɛkolo ye man aqamaha ni maa min ye seli jɔ faqad aqama din i ye diinɛ baara bɛɛ jɔ o kuma diinɛ baara bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ i ma n'i bɛ seli wa man dayya'aha ni maa min ye seli to yen dun fahuwa lima siwahu adiya'u fɛn o fɛn n'o tɛ seli ye o kuma o fɛnɛ ka dɔgɔ e bolo o de la umar bin al-khattab ale ko la hazza fil islam liman taraka sola ko ɲiyɔrɔ tɛ maa si la silamɛya diinɛ in kɔnɔ maa min ye seli kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de la sahaba bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan abdulayi bin shikiki ka kuma na ko sabula sahabaw kun tɛ foyi ye min bɛ adamaden kafiriya fo n'a kɛra seli toli ye o kuma o b'a yira an na k'a fɔ n'i ye seli to yen dɔrɔn i bɔra diinɛ hukumu kɔnɔna na sabula jogojugu foyi tɛ min ka jugu ka tɛmɛ seli toli kan an bɛ alahu taala deli ala kana an ye maaw la minnu bɛ seli to yen an'u bɛ seli fɛgɛnya ala k'o k'an ye alakira hɔrɔma kama salli ala muhamad
Wagati wɛrɛ an bɛ ale fana tɔ lase an bɛ bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka mali bɔ bolo la ka basigi ni kelenya ni sabati bɛn sabati mali kɔnɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka diɲɛ yɛrɛ suma an y'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya kɛ jamana in ye ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh